ni naaninan min bɛ se ka dimi wuli o ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ joli sira ninnu bɛ dɔgɔya ou bien joli tɛ taama ka ɲɛ donc ka duloki seerelenw don ou bien ka sigi ka mɛn sigilen bɛ yɔrɔ kelen donc o bɛ na ni joli tɛ circuler ka ɲɛ o bɛ se ka na ni dimi wuli ye sabu
aw ni sɔgɔma mali sante agence kanubagaw an b'aw fo aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan n'o ye kɛnɛya bulon ye kɛnɛya bulon ye jɛmukan ye jɛmukan min kɔnɔna na an ni kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛna sigi ka fɛsɛfɛsɛli kɛ kɛnɛya matarafaliko ɲuman o kan walasa ka kɛnɛya ɲuman ko matarafa f'an k'an yɛrɛ tanga ka bɔ banaw ma walasa k'an yɛrɛ tanga ka bɔ banaw ma f'an k'olu ɲini k'olu dɔn o de la bi an bɛna kuma bana kan bana min ka ca an senkɔrɔ bi bi na n'an b'a fɔ ale ma ko koloci ni nansaraw b'a wele ko drépanocytose walasa ka lafaamuyali ɲuman ko di aw ma an y'a senfa biribiri ka se centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose o kɔnɔna na an ni kɛnɛya tigilama min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka lafaamuyali ɲuman di aw ma kolocibana kan o de ye docteur abubakar ali ture ye docteur eh, ture an b'a fɛ i k'a fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ damadɔ la mun de ye kolocibana ye yala tɔgɔ wɛrɛ b'a la an ka todunkan na min tɛ koloci ye wa A ni ce aw ka ɲininkali la donc aw ka aw ni ce fana aw ka nali la ka na ɲininkali la an bɛ aw ka la lajɛlibagaw bɛɛ fo donc bana in a a mɛnna effectivement u b'a wele ko koloci mais eh, bamanankan kalan kalan kalan kalannaw y'a yira k'a fɔ ko bana in ani bana in tɛ kolo la komi bana in tɛ kolo la a bɛ joli de la donc bana in bɛ wele ko jolici bana pour que ka bɔ koloci tɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ pourquoi pourquoi joli ci bana parce que bana bɛ joli de la joli kisɛ dɔ de bɛ yen o de bɛ fari la min bɛ kɛ fari bɛ kɛ bilenman ye tubabukan na u b'a fɔ globule rouge o joli kisɛ de dilannen tɛ ka ɲɛ donc joli kisɛ bɛ to ka ci n'a cira a bɛ to ka yɛlɛma n'a yɛlɛmana a bɛ se ka joli sira ninnu datugu donc ni joli sira ninnu datugura joli tɛ se yɔrɔ min na fari la dimi bɛ wuli o yɔrɔ fɛ kɔmi kolo ninnu ani kolotuguda ninnu olu ka joli sira de ka dɔgɔ ka tɛmɛ fari yɔrɔ tɔ kan dimi bɛ teli ka wuli o fɛ donc a ka dimi fanba bɛ wuli ni kolodimi de ye ani bɛ kolotuguda dimi o de la mɔgɔw tun b'a wele ko koloci mais bana yɛrɛ tɛ kolo la a bɛ joli de la docteur Toure an b'a fɛ k'a dɔn yala taamasiyɛnw bɛ yen n'o taamasiyɛnw bɛ kolo jolicibana jira
Effectivement taamasiyɛn dɔ bɛ yen donc bana in a ka ca a bɛ daminɛ depuis a tigi denmisɛnninama denmisɛnninama o ko denmisɛnnin fitini depuis kalo saba ou bien kalo wɔɔrɔ o waati de a bɛ daminɛ n'a daminɛna a bɛ daminɛ ni bolo ni eh, sen ninnu olu de bɛ funu yɛrɛ ma a bɛ dimi ka funu donc n'a dimi wulila ka funu a bɛ farigan bila den na donc généralement o de y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye comme n y'a fɔ cogo min na fana joli jolikisɛ ninnu fana bɛ to ka ci n'a cira a bɛ ni joli ni jolikisɛ caman cira ɲɔgɔn fɛ a bɛ na ni joli dɔgɔya ye donc joli joli dɔgɔya fana y'a taamasiyɛn dɔ ye u b'a fɔ ko anémie donc a joli dɔgɔya b'a tigi minɛ u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joli bɛ k'a la kalo fila kalo saba joli dɔgɔya fana bɛ na tuguni donc o fana y'a taamasiyɛn dɔ ye a taamasiyɛn sabanan o ye ni jolikisɛ caman cira min bɛ bɔ jolikisɛ la o ye nɛrɛmuguman de ye donc o bɛ taa sigi ɲɛda la donc ɲɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye donc u b'a fɔ ko caman u b'a fɔ ko sayi eh, ka sɔrɔ o tɛ o ye eh, bana yɛrɛ taamasiyɛn dɔ ye donc taamasiyɛn naaninan o ye waati bɛɛ farigan bɛ den minɛ u b'a fɔ ko infection donc a tigi bɛ den bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko pali b'a la u b'a fɔ ko typhoïde b'a la u b'o furakɛ antibiotiques fɛnw bɛ d'a ma mais eh, kalo fila kalo saba ou bien kalo kelen o farigan kelen bɛ segin ka na tuguni donc farigan bɛ to ka tugu tugu ɲɔgɔn kɔ ou bien joli dɛsɛ bɛ to ka tugu ɲɔgɔn kɔ ou bien bolo ni sen ninnu bɛ funu yɛrɛ ma donc n'o taamasiyɛn yera den na min bɛ san wɔɔrɔ euh, kalo wɔɔrɔ ou bien kalo saba ou bien hali san kelen o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka kɛ jolici taamasiyɛn donc o la fo ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa joli sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ o bana in tɛ o nɔ de don o nɔ tɛ an ka lafaamuyali kɔnɔna la an y'a faamuya k'a fɔ bana caman bɛ yen n'olu sɔrɔ cogo lakodɔnnen don i n'a fɔ n'an ye pali ta k'a lajɛ ale bɛ sɔrɔ soso fɛ soso musoman fɛ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn jolici bana in o a bɛ na cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di jolici bana in o ye tiɲɛ bana de ye ale ta ye tiɲɛ de ye donc den den b'a sɔrɔ fa ani ba fɛ donc ni bana yera den na o kɔrɔ ye ko bana in a taamasiyɛn bɛ fa fɛ yen a taamasiyɛn bɛ ba fɛ yen ou bien i b'a sɔrɔ euh, fɛngɛ euh, fankelen bana bɛ fankelen na o kɔrɔ ye ko fa man kɛnɛ donc bana bɛ fa la mais i b'a sɔrɔ a taamasiyɛn fana bɛ bamuso la donc pour que den ka bana sɔrɔ il faut que bana in ka sɔrɔ a fan fila bɛɛ la donc tiɲɛ bana de don est-ce que fɛɛrɛ talen don bi bi in na Mali kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ walasa ka jolicibana k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu talen don jolicibana eh, kɛlɛli la o fɛɛrɛ fɔlɔ o ye yan centre joli donc centre eh, eh, kɛnɛyaso de don min sigilen bɛ jolici bana ɲɛɲinini ani kɛlɛli kama Donc ani jɛkulu min bɛ sigilen don min bɛ o bana in kɛlɛ u b'a association u b'a fɔ association malienne de lutte contre la, la drépanocytose donc an n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka to ka mɔgɔw kunnafoniw di ka mɔgɔw ladi pour que ka bana in bana in ka se ka ɲɛ dɔn ani bana kunbɛ cogo ka se ka ɲɛ dɔn maintenant centre la yan en plus de ça an bɛ mɔgɔw fana banabaatɔw fana lajɛ ka fura dɔw k'u la ani en même temps olu fana bɛ ladi pour que u kana denw sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye an ka ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko furuɲɔgɔnya ko o kɛ e, balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka jolitibana ko o banakisɛ jɛnsɛn yala mali kɔnɔ yan duguw bɛ yen nɔ jolitibana in ka ca dugu minnu na o bamakɔ yan kinw bɛ yen nɔ a ka ca kin minnu na mali la n'i ye mali population ta donc mali bɛɛ ta n'i ye mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ tan ni fila bɛ yen ni bana taamasiyɛn b'o la donc o kɔrɔ ye ko o mɔgɔ ye min bɛ se ka bana yɛlɛma a den na donc n'u furula ɲɔgɔn ma mais o tan ni fila o ye b'a fɔ ko moyenne hein, donc o national mais effectivement région dɔw bɛ yen effectivement olu ta ka ca n'i ye kayi ani mɔpti région ta i b'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ ta mɔgɔ tan ni duuru fo mɔgɔ mugan a bana taamasiyɛn b'o la maintenant mun y'a effectivement yira fana ko bana in ka ca olu région na ka caya parce que balima furu ka ca yen kosɛbɛ parce que ni bana in tiɲɛ bana de don donc n'a bɛ n'a bɛ par exemple n'i y'a ta n'a bɛ ne la sisan n'a taamasiyɛn bɛ ne fɛ yen o kɔrɔ ye ko ne y'a sɔrɔ ou bien fa ou bien ne ba fɛ yen donc o kɔrɔ ye ko ne balimamuso ou bien ne dɔgɔnin ou bien ne dɔgɔnin ou bien ne dɔgɔmuso ou bien ne kɔrɔmuso olu fana a bɛ se ka ye a taamasiyɛn b'o la donc ni ko a n'an ko k'an b'an denw di ɲɔgɔn ma donc o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka na ni o de bɛ na ni bana ye cayali ye o balima furu fanfɛla la mais sisan comme furu yɛrɛ tɛ euh, fɛnkɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ comme ça donc euh, o fana a bɛ se ka kɛ u tɛ siya kelen ye u tɛ bɔ yɔrɔ kelen ye mais le hasard bɛ se ka kɛ mɔgɔ n'u ma joli sɛgɛsɛgɛ kɛ u bɛ se ka euh, furu ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ bana taamasiyɛn bɛ yen mais a ka ca effectivement yɔrɔ min balima furu ka ca yɔrɔ min na a bana in ka ca o yɔrɔ de la surtout siya minnu euh, balima furu ka ca yɔrɔ min na bɛ fɔ o de la région dɔw bɛ yen ani a bɛ se ka kɛ dugu dɔw fana bɛ yen comme ni balima tant que balima furu kɔni ka ca yɔrɔ la donc a ka ca a la fɛ a bana in ka ca o yɔrɔ de la yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kolotibagatɔw bɛ taa jɔ maa joli la mali kɔnɔ bibi in na donc comme y'a fɔ fɔlɔ la donc a taamasiyɛn bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ se ka bana yɛlɛma u den na n'u furula ɲɔgɔn ma donc n'i ye mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ ta mɔgɔ tan ni fila maintenant an ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko san o san eh, mali la den ba duuru ka taa fo ba wɔɔrɔ o de bɛ wolo ni bana ye an ka centre la yan fana san o san an bɛ mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ fila ou bien ba kelen ni kɛmɛ naani mɔgɔ kura minnu bɛna fara mɔgɔ kɔrɔlenw kan san o san an b'o de an b'o de sɔrɔ yan donc o kɔrɔ ye ko bana in kɔni bɛ yen an b'aw ladɔnya k'a fɔ aw sigilen bɛ ka aw tɛnku aw ka jɛmukan mandi kan ni o ye kɛnɛya bulon ye bi ani dɔktɛr abubakar aliyu ture o de bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kuma joliti bana o kan ka lafaamuyali ɲuman ko o sɔrɔ o kan dɔktɛr ture an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan kolocibagatɔw u ka furakɛli bɛ cogo di aw bolo santiri in kɔnɔ donc furakɛli sigiyɔrɔma fila de don eh, an fɛ yan donc minnu bɛ na ni fɛn tɛ yen c'est à dire que ni bana yera a tigi la n'a tigi nana an bɛ b'a fɔ ko dossier dossier de bɛ dilan a tigi tɔgɔ la k'a tɔgɔ ni a fɛnw bɛɛ k'a la donc ka rendez-vous d'a ma a bɛ na dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ donc ni dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ fura minnu kan ka ta o bɛ sɛbɛn donc fura minnu bɛ an bolo yan centre la a bɛ di a tigi ma fura minnu t'an bolo a tigi bɛ taa san kɛnɛma donc rendez-vous bɛ to ka d'a ma donc chaque fois euh, a tigi bɛ na rendez-vous la donc kalo naani ou bien kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ a tigi bɛ na pour que a ka se ka lajɛ o ye lajɛli fɔlɔ ye pour que ka ka kɛ cogo min na bana kana wuli donc furaw bɛ di ani ladiliw bɛ kɛ fɛn damadɔ bɛ yen minnu bɛ bana wuli pour que u ka u mabɔ olu la maintenant furakɛli filanan o ye ni hali ni o kɛra ni bana wulila pour que a ka se ka furakɛ joona pour que a kana taa ɲɛ u b'a wele ko ni u b'a wele ko kirisi n'o wulila donc o fana u bɛ lada pour que ka fura k'a la pour que a kana taa ɲɛ donc o furakɛli suguya fila de bɛ an fɛ yan est ce que euh, moyen bɛ yen n'an kan ka minnu matarafa walasa jolitibana o kana n'an sɔrɔ alors comme y'a fɔ ciyɛn bana de don donc moyen euh, kelen min bɛ yen pour que bana in kana sɔrɔ o ye ni furuɲɔgɔnma fila ni mɔgɔw n'u u b'a fɛ ka furu ɲɔgɔn ma u ka jolita de kɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'o joli sɛgɛsɛgɛ donc ni bana taamasiyɛn ma ye o joli la n'u furula ɲɔgɔn ma baasi t'a la mais ni tam bana taamasiyɛn yera olu fila fan fan eh, cɛ ni muso la donc n'u furula ɲɔgɔn ma o de la u bɛ se ka den sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye donc o kɔrɔ pour que bana kana ye den na il faut que minnu furu furu ɲɔgɔnma fila sani u k'a fɔ k'u bɛna furu u ka jolita de kɛ k'a lajɛ fɔlɔ est ce que kɛwalew bɛ yen nɔ ou bien dumuniw bɛ yen nɔ jolicibagatɔ kan ka minnu dunni dabila walasa bana kana manifester a fɛ kosɛbɛ. fɛn damadɔ de bɛ yen o de bɛ teli ka bana wuli donc euh, o de jolici bana bɛ mɔgɔ min na donc a kan ka olu de matarafa donc komi n y'a fɔ mais fɔlɔ min bɛ teli ka dimi wuli o ye sumaya de ye ni sumaya jiginna donc an bɛ samiya la sisan ni san y'a tigi gosi. ou bien ni san nana ni san jɔra sumaya min bɛ jigin ou bien nɛnɛ waati donc n'a tigi ma duloki giriman don ou bien n'a tigi bɔra san kɔrɔ ni san y'a gosi a bɛ se ka dimi wuli donc an b'a f'u ye ni surtout n'u nana lajɛli la ni waati ninnu na an b'u ladi an b'a fɔ ko samiya de bɛ yen donc u ka to ka duloki giriman don hali ni san ma na a ni duloki giriman kan ka bɔ mɔgɔ t'a dɔn san bɛna waati min na donc sani a ka na yan ka segin ka taa so san bɛ se ka na ni san nana o la n'a sɔrɔ duloki giriman t'a kan na donc ni nɛnɛ nɛnɛ y'a minɛ ni sumaya jiginna a bɛ se ka dimi wuli filanan o ye ji kana dɛsɛ fari la donc il faut que u ka taa ka ji min ka caya donc o de la an b'a fɔ u kana sun donc n'u kɔrɔbalen u b'a fɔ k'u kana sun parce que n'u sunna u bɛ tile kɛ u ma ji min surtout ni sun yɛrɛ bɛnna ni funteni waati donc o bɛ se ka na ni dimi dimi a bɛ se ka dimi wuli sabanan ni farikolo sɛgɛnna donc o fana bɛ se ka na ni dimi ye donc baara giriman o man kan maaw la o de la hali denmisɛnninw minnu bɛ ekɔli la an bɛ papiye d'u ma pour que u kana éducation physique kɛ u b'a fɔ so kɔnɔna na fana u kana u bila baara giriman na ka tile ka fini ko ou bien ka doni girimanw ta ka tile ka eh, ka tile ka yaala ka feerefɛnw dɔw bɛ yen ou bien minnu bɛ kungo kɔnɔ ka taa n'u ye foro la ka tile foro la ka taa eh, fɛnkɛ ou bien ɲɔ susu ninnu par exemple minnu bɛ kungo kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw donc ani euh, naaninan min bɛ se ka dimi wuli o ye euh, fɛn fɛn bɛ se ka kɛ joli sira ninnu bɛ dɔgɔya ou bien joli tɛ taama ka ɲɛ donc ka duloki seerelenw don ou bien ka sigi ka mɛn sigilen bɛ yɔrɔ kelen donc o bɛ na ni joli tɛ circuler ka ɲɛ o bɛ se ka na ni dimi wuli ye sababu ye ka dimi wuli ani duurunan yɔrɔ min fiɲɛ tɛ circuler kosɛbɛ u b'a wele yɔrɔ tubabukan na u b'a fɔ ko oxygène tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na mm. bamanankan na u b'a wele ko nilan donc o tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni yɔrɔ datugulen don euh, n'a tigi mɛnna o yɔrɔ la a bɛ se ka na ni sababu ye ka dimi wuli o de la an b'a fɔ denmisɛnw les jeunes u kana mɛn hali n'u taara boîte ninnu na u kana mɛn yen c'est-à-dire que 30 minutes une heure de temps peut-être ka bɔ kɛnɛma ka fiɲɛ minɛ ka sɔrɔ ka don par exemple n'a ma ɲɛ a tigi ka b'a fɛ ka taa maintenant euh, fɛn min bɛ se ka dimi wuli fana o ye euh, dusukasi fɛn fɛn bɛ se ka na ni dusukasi ye a bɛ se ka dimi wuli euh, par exemple ni waati na an bɛ examen ninnu waati la ni examen résultat bɔra ni examen ma ɲɛ waati dɔ la dusukasi bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli ou bien ni so kɔnɔna na euh, ni euh, fa ni ba ou bien euh, kɔrɔ dɔ kɛlɛla ou bien ni cɛ ni muso ni euh, problème dɔ yera ou bien o bɛ se ka o bɛ se ka ni dusukasi nana o bɛ se ka dimi wuli donc an bɛ o ladiliw de kɛ pour que euh, dimi kana kana wuli donc ni ani dumuni fanfɛla la kɔni euh, u bɛ se ka dumuni fɛn fɛn dun mais seulement u bɛ min u man ka minnu dun o ye dumuni minnu bɛ kumumafɛn ninnu parce que ni joli fana kumuna a bɛ se ka na ni dimi wuli ye ani buwasɔn ninnu u kana buwasɔn gaziman ninnu min donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka eh, ka ka dimi wuli mais donc dumuni surtout yiridenw ninnu u ka to k'o dun ka caya ani fɛn fɛn bɛ se ka dun o bɛ se ka eh, fɛn fɛn bɛ dun mɔgɔ tɔw fɛ u bɛ se ka dun mais seulement u kana kumumafɛn ninnu dun ani ji ji ninnu kana ji gilasilen min u bɛ se ka ji suma min mais a kana kɛ gilasi ye donc ka gilasi ta ka mugan ni fɛn ninnu ou bien ni Euh, euh, jus ninnu n'a gilasilen don k'a to a ka sumaya o ka se ka min donc o fɛn ninnu donc n'a o fɛn ninnu kɔni matarafa ani n'a b'a ka fura fura minnu bɛ di n'a b'o ta ka ɲɛ ni a bɛ na rendez-vous la donc a ka ca ala fɛ bana in t'a tigi tɔɔrɔ an ka jɛmukan bɛ fɛ ka sɛnsɛn ka se a bantuma ma nka yan'an ka tila ɲininkali laban dɔ bɛ yen an bɛ fɛ k'o tɛnku i la o ɲininkali ye de jolitibana yɛrɛ nana cogo di diɲɛ kɔnɔ c'est à dire a origine alors a, a origine ma se ka dɔn kosɛbɛ mais euh, lajɛli minnu kɛra ani e, sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra d'abord a yera ko k'a bɛ farafina de la ka caya a origine kɔni ye farafina de ye mm -hmm. farafina fana yɔrɔ min fɛn u b'a fɔ ko sumaya ka ca yɔrɔ min na paludisme hein, sumaya bana ka euh, se ka taa yɔrɔ min na ah, donc euh, maintenant lajɛliw dɔw kɛra sɛgɛsɛgɛliw dɔw kɛra a yera ko bana taamasiyɛn bɛ mɔgɔ minnu na olu sumaya fɛngɛ palu tɛ u kɛlɛ c'est à dire que u bɛ se ka palu kɛ mais euh, palu t'u a t'u dɛsɛ donc a fɛngɛ sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o ye fɛn min nana euh, de façon naturelle pour que euh, sumaya bana min ye paludisme ye a kana mɔgɔ caman faga donc naturellement la nature a fait que euh, ni mutation c'est une mutation génétique donc o nana pour que ka mɔgɔw protéger ben, malheureusement mɔgɔw furula ɲɔgɔn ma donc o ye mutation fila bɛɛ euh, euh, yɛlɛma denw fɛ donc denw kɛra banabaatɔ ye Donc pour le moment a origine kɔni o de don parce que a yera sɛgɛsɛgɛliw dɔ yera hali il y a des pharaons de l'Égypte donc de l'Égypte antique minnu ta ye san n t'a dɔn a san ba ye jumɛn ye sisan mais a yera ko minnu autopsie kɛra minnu ka o momie ninnu na a yera ko dɔw bɛ yen minnu ye minnu jolicibana tun bɛ minnu na donc o kɔrɔ ye ko bana kɔrɔba de don mais euh, a dɔnna a ma mɛn kosɛbɛ mais a yera a bɛ farafin kunda de ka caya kosɛbɛ awɔ nin de tun ye ɲininkali ye ɲininkali minnu tun b'an bolo k'u tɛnku aw la k'an b'i fo i ka kulomajɔ ani ka bisimilali ko ɲuman na docteur abubakar aliw ture an n'o ladeli tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi aw ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye kɛnɛya bulon ye nin de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan jolicibana o kan an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ